Къопсалъэ хуитыныгъэ радиор. Фэ фодаӏуэ Ищхъэрэ Кавказ сервисым и нэтыным адыгэбзэкӏэ. Прага студием щӏэсыр Къардэн Аминатщ. Нобэрей ди нэтыным хэтынущ.

Адыгэ Республикэм щыщ щӏэныгъэрылажьэ Пащты Мадинэ яхэтщ Тыркум деж адыгэ хэхэсхэр зэгъэуӏуауэ здэпсэу щӏыпӏэхэм щекӏуэкӏ щӏэныгъэ экспедицэхэм. Хуитыныгъэ радиом Тыркум деж и корреспондент Темуз Байзэт Пащтым епсэлъащ Тыркум щыпсэу адыгэхэр зэрилъэгъуам теухуауэ.
Илъэсищэрэ щэныкъуэм щӏигъуауэ хэхэсу псэу адыгэхэм нобэ я бзэр, я хабзэр сыт хуэдиз яхъумэжыфа? Хэкум щымыӏэ гуэрхэр хэхэсым хъума щыхъуауэ пӏэрэ? Ахэр я Хэкум къыхуеӏэрэ е къафӏэмыӏуэхужрэ? Мис апхуэдэ упщӏэхэмкӏэ хуитыныгъэ радиом къедгъэпсэлъащ Тыркум щыӏэ адыгэхэм ятеухуауэ лэжьыгъэ езыгъэкӏуэкӏ филологие щӏэныгъэхэм и кандидат, Адыгэ Республикэм гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и щӏэныгъэлэжь пашэ Пащты Мадинэ. Мадинэ, Тыркум щыӏэ хэхэс адыгэхэм уатотхыхь, лъэпкъым ухуолажьэ. Апхуэдиз илъэс лъандэрэ хэхэсу псэуа адыгэхэм Хэкум щымыӏэжу е яӏэщӏэхужауэ сытхэр къэпщӏа? Илъэсищэрэ щэныкъуэрэ ипэкӏэ адыгэр Хэкужьым щикӏым щыгъуэ сыт хуэдэ гъыбзэ, хъыбар, уэрэдыжь, хабзэ, псалъэжь, псалъафэ, Сытми зэщӏэкъуауэ зы псалъэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ӏуэрыӏуатэ здрихыжауэ щытми, мис абы щыщу сыт къэнэжауэ пӏэрэ жыдоӏэри къыдолъыхъуэ. Абы къинэмыщӏу мифологие жыхуэтӏэр. Сыту жыпӏэу щытмэ, мис мы ӏуэрыӏуатэ курыхым къегъэлъагъуэу адыгэр адыгэу къызэтенэжауэ пӏэрэ, хьэмрэ зэрыжаӏэ дыдэм хуэдэу хэшыпсыхьыжауэ пӏэрэ жыдоӏэри мис апхуэдэ упщӏэ зыхудогъэувыжри, ар къэпхутэным папщӏэ ӏуэрыӏуатэ курыхымрэ мифологиемрэ зы ӏэмалыфӏу щытщ. Адыгэ лъэпкъыр нэхъри зэпэӏэщӏэ зыщӏын уи гур хэзыгъэщӏ сыт хуэдэхэр щыплъэгъуа хэхэс адыгэхэм я деж? Шэч хэмылъу ӏуэрыӏуатэр хъума хъунури, хабзэр хъума хъунури куэдкӏэ зэлъытар, и нэхъыбэу зэлъытар бзэращи, пэжыр жыпӏэну щытмэ, хэхэсым ис адыгэм, И нэхъыжьхэм яӏурылъ бзэм хуэдэ, мы дунейм темытыж хуэдэу сэ жызоӏэр, сэ къысфӏощӏыр, ауэдэу хэкуми имылъыжу жызоӏэ апхуэдэ жьэрыӏуэтэбзэ. А, сыту жыпӏэмэ, мыбы литературэ зэрыщымыӏам къыхэкӏыуэ, сэ сщӏэрэ, тхыбзэ зэрыщымыӏам къыхэкӏыуэ, Пасэрей бзэ гупсысэкӏэр икъукӏэ фӏыуэ хъума хъуащ. Ауэ мис ахуэдэ къабзэу нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏэ укъеплъу щытмэ, хэхэсым ис адыгэм и щӏэблэм и нэхъыщӏэхэм а бзэр зэраӏумылъыжым щхьэкӏэ мис а бзэ телъыджэр А ӏуэрыӏуатэ курыхыр илъэс бжыгъэ гуэр къыхуэнэжар абы псэуну. Ди жагъуэ зэрыхъущи, дыкъэкӏуэху къэсыхункӏэ, ди нэхъыжьхэм, ди информантхэм я бжыгъэр хэщӏурэ макӏуэ нэхъ къыхэхъуэкъым. Тӏуанэрауэ, узыгъэгуфӏэн гуэрхэри щыӏэ бзэр хъумэным теухуауэ. Псалъэм папщӏэ, экспедицэ къызэбгъэпэщынымкӏэ хуабжьу къыддэӏэпыкъуа фӏыщӏэ гуапэ зыхуэтщӏ. Къайсэр Хасэм я фӏыщӏэкӏэ адыгэбзэр егъэджыным хуабжьу лэжьыгъэ куэд ирахьэлӏэр сабийхэри класс-класскӏэрэ угъуеиным, ахэм егъэджакӏуэхэр яхузэгъэпэщыным, тхылъкӏэрэ, сэ сщӏэрэ, зэреджэн литературэкӏэ зэгъэпэщыным хуабжьу къару куэд ирахьэлӏэри, ар гуфӏэгъуауэ, Нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏэ укъеплъу щытмэ, нобэ хэхэс адыгэм адыгэбзэр ирагъэджыну яужь иту щытми, ди жагъуэ зэрыхъущи, ар ар бзэр еджа, тхыбзэм еджа нэужь зэджэнур сыт жэуэ дызэупщӏыжу щытмэ, тхылъ еджэ культурэр хэкум куэдми мащӏэми зэгъэпэща хъуа тхылъ еджэ культурэр хэхэсым сэ гу зэрылъыстамкӏэ и мащӏэ.
Мадинэ, хэхэс адыгэхэм я Хэкужь Кавказым теухуауэ сыт жаӏэхэр? Ди къуэпсыр Хэкум къинащ, ди лъапсэр аращи дыгъэзэжын хуейщ жаӏэрэ? Е дыкъызэрикӏар фӏы хъуащ жаӏэрэ? Дэ дызыхуэза адыгэхэм и нэхъыбэм Хэкур, Хэкужьыр, зы хъугъуэфӏыгъуэу зы щӏын хъугъуэфӏыгъуэр куэду, хъерыр куэду зэрыт зы щӏыналъэу ялъагъур, ипэкӏэ я нэхъыжьхэм къызэрыжраӏам хуэдэ къабзэуэ, зэи щымыӏахэми ар фӏыуэ ялъагъур. Закъуэтӏакъуэ гуэрхэри щыӏэ хэкум зы стереотип еплъыкӏэ хуаӏэу. Сэ сщӏэрэ хэкум ис цӏыхухъум, хэкум ис цӏыхубзым, хэкум илъ политикэм, хэкум илъ диным, сэ сщӏэрэ хэкум щыӏэ псэукӏэм зы стереотип гупсысэкӏэкӏэ тету, тӏэкӏуи пэжым текӏауэ, Пэжым щыщ гуэри хэлъуэ, мис апхуэдэу хэхэсым изэрыхьа хъуа гупсысэ гуэрхэм, тӏэкӏу гъащӏэм къыкӏэрыхуами иджыри къэс абы тету, мис апхуэдэ еплъыкӏэхэри щыӏэ. Ауэ Хэкум гъэзэжын зэрыхуейр ипэжыпӏэкӏэ къапщту щытмэ, хэкурысми хэхэсми фӏыуэ зэдыдощӏэр Хэку зимыӏэ лъэпкъым пщэдей зэримыӏэр. Ауэ нобэ сэ згъэзэжмэ сыт сызэрыпсэунур? А, нобэ сэ згъэзэжмэ, си закъуэ дауэ сисыну, си закъуэм кърагъэкӏыр нэхъыбэу и ӏыхьлы сэ сщӏэрэ, и лэжьыгъэкӏэ къыдекӏуэкӏ цӏыхур абы пэӏэщӏэ хъуэу щытмэ, дауэрэ хэкум сисыну, жери куэдыр йогупсысри, абы куэдыр зэтреӏыгъэ. Абы къинэмыщӏу нобэ мы дунейм къекӏуэкӏ политикэм, глобализацэм, нэгъуэщӏым къинэмыщӏым хэку гъэзэжыныр ӏейуэ къелъахъэ. Ар псоми дощӏ. И хэкум игъэзэжыпэну елэжьхэм зэрыжаӏэмкӏэ, бгъэзэжынум теухуа къэрал документхэм гугъу ӏей дохьхэр. Урысейм и хабзэ къытпигъэувхэр тхуэгъэзащӏэкъым, жаӏэ. Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ радио, Тюркия.
Фэ федэӏуащ Хуитыныгъэ радиом адыгэбзэкӏэ и программэм. Ар езыгъэкӏуэкӏар Къардэн Аминатщ.